Moni moni nde kankhani kachangu kamayi uyu kamene kachitika ku usa dzina lake ndi natalie cochran natalie ali ndi zaka 44 natalie anali pharmacist amakhala ndi mamuna wake dzina lake michael anali ndi ana awiri amakhala bwinobwino pharmacist ndi ntchito yabwinobwino yolandira kakobidi kabwino ndithu nde mu 2017 Natalie anayambisa pyramid scheme mwaziziwa ma pyramid zija zomati iyayi u- p- iwe peza anthu awiri bweresa ndalama kuno apereka ndalama mwakuti anthu awiriwonso apeze nda anthu ena apereka ndalama mwakuti pakamatha 2 weeks ngati mwandipasa 200 mulandira 2000 zimene zija ndizoletsedwa eti ndi za illegal ma pyramid scheme koma anthu amapanga mwachinyengo eti koma akadziwika amamangidwa nazo ne Natalie anayamba pyramid scheme koma pyramid yake inali ya mtundu wina anayamba kuuza anthu kuti ali ndi makampani awiri oti mogwirizana ndi boma kuti akupanga construct zinthu kuti ali ndi zimacontract zamphamvu kwambiri nde akufunika ma investment Anthu azichita invest akampasa ndalama iyeyo atani awabwezera awapasa ndalama zambiri nde anthudi amamukhulupirira ndi mmene amazichitira present zinthu zakezo eti kunena kuti musavutike musadandaule mukandipasa ndalama mwakuti inuyo mulandirapo mwakuti nde nthawi zonse zoterozo amakutchulira ma figures akuluakulu zimakhala zoti not realistic zomanena kuti ukandipatsa K100 ndikubwezera K200,000 kuti investment imeneyo sikugwira, K100 ndi K200,000 after one week sizikugwirizana nde anapezeka kuti anthudi amamtani? Amampatsa ndalama, ndalama zake osati pang'ono zankhaninkhani anthu amamukhulupirira maka chifukwa choti anali pharmacist munthu onena kuti ntchito yake yomukhulupirira munthu woti amapereka mankhwala amatani ndi munthu woti anthu amamukhulupirira nde anthu amaperekadi ndalama iye uja ndalama zija panalibe investment iliyonse yomwe amapanga ndalama zija amangodya anakadzigulira galimoto yodula classic car ya 1965 yoti imachita cost 400,000 dollars ndalama za eni ache amazigulira zinthu zodula anagula manyumba awiri poyerayera. Tsono amuna ake anadzadzidzimuka. Iye, ndalama zikuchokera kuti? Ukukhala ngati uli ndi ndalama zikuchokera kuti? Iye uja kuyamba kunama pamene paja kumathawathawa. Ndiye samafuna kuti amuna ake atani, adziwe. Mpakana anapanga chiganizo, anapezeka kuti tsiku lina mu nai- mu 2019 Michael uja anangogwa pansi akuti wadwala kwambiri. Anthu kuthamanga naye ku chipatala, after 5 days Michael anamwalira. Mpameneno zimadzadziwika kuti Nayenso Natalie uja wadyera anthu ndalama zokwana 2 million dollars anayamba kuzengedwa mlandu ndi kufufuzidwa kunena kuti ndalama zimenezi zayenda bwanji komanso mmene anafera mamuna wake kunena kuti atagwa pansi atakomoka anamusiya kaye kwa nthawi Anthu ena amene amafuna kuthamanga kunena kuti apite nawo chipatala amauza kuti dikirani kaye akhala bwinobwino, dikirani kaye. Anapanga delay zinthu modabwitsa kuti apapa kalipo kalipo. Nde anapezeka kuti akufufuzidwa za imfa ya Michael komanso akufufuzidwa za chani, za ponzi scheme yakeyo pyramid ija. anthu fanda ana, anthu anakwiya amapita kumakamsumira kuti ife tifuna ndalama zathu nde anapezeka kuti michael uja anayikidwa m'manda koma amakayikira kuti munthu uyu wachitiridwa poizoni nde anaoneka kuti anali ndi tima traces ta poizoni koma chifukwa chonena kuti panalibe umboni wambiri ananena kuti akamufukule anakafukula maliro andani a michael atafukula maliro anakamuyezanso atamuyezanso anapeza kuti mthupi mwake munali insulin wambiri woti anachita kutani kubayidwa pamene kumfunsa Natalie, Natalie ananena kuti amayuza ma drug, amavutika ndi ma drug, wakhala akuyuza ma drug kwa nthawi yayitali nde chifukwa chake ndi chimenechocho. Koma anaona kuti no akunama, wachita kubayidwa ndi insulin wachilendo oti samadziwika komanso wambiri kwambiri nde mpamene anapeza maumboni atafufuza kunena kuti anambaya ndi ndani ndi nataliyo zinachokera kwa natali nanga si iyeyo sanali ake access ya mphamvu ogwira ku pharmacy nde wakhala akuzengedwa mlandu koma anthu samamvetsetsa kuti iyeyo kuopa kuti mamuna wake amugwira kuti akupanga zimapiramidi akubera anthu mpaka kulolera kuti kuli bwino ndimuphe kusiyana nkunena kuti anditani andigwire nde anapeza kuti mlandu wa chiponzi skimuwo wa piramidi anamupanga sentence to zaka 11 prison koma ampe, panopo ampezaso olakwa mulandu okupha mwamuna wake ndipo ampanga sentence to life in prison imeneyi ndi nkhani ya Natalie Cochran anali pakhomo pake bwinobwino ndi ana ake ndi amuna ake ntchito ya bwinobwino zonsezo za bwinobwino koma tingoti kusakhutisidwa mtima anatani kuwabera anthu ndikuwapha amuna ake zikomo kwambiri